zako koma nanunso muli ndi chiyembekezo kuti chisankhochi mukhoza kupambana ndaonerapo misonkhano ingapo mwina mukulankhula kwanu nanunso mukumati ife sitilola kuti tiberedwe ndimafuna tidziwe kuchipaniko kuti mwakhazikitsa njira zotani kuti anthu otsatira chipani cha dpp adzavomereze zotsatira zitachitika kuti sanapambane chisankho. Eh, njira yayikulu ndiyonena kuti chisankho chiyende bwino pasakhale zofuna kuberana nditengereponso mwayi kuwapempha a EU ndi maobservers ena tikuziwa zimene anzathu akukonza Tikuziwa zimene akupanga. Tikuziwa malo amene apeza. Izi Leah ndikunenazi nzokuti umboni ulipo. Ma gadget ena asungidwa mwapaderadera kuti azipanga manipulate ma figures. Tikuziziwa ndithu ndi umboni omwe. A Suleman.
Izi sizimene zimabweretsa chisokonezo A- a- a- a- Suleiman, tingapeze ndichonena u- u- umu kuti mmene mwayambira kuyankhula zoteremu si- simukuperekanso chithunzithunzi kwa anthu anu okutsatirani kuti zikachitika moteromo azanene kuti iyayi tinadziwatu panali pakuti zakuti pakuti zakuti tinene kuti mwakonzeka ndithu kuti mutapa- mutaluza chisankhochi muzavomereza ngati chipani cha dpp ifeyo kuluza mwachilungamo timavomereza ndipo tidzavomereza so long as zinthu zioneke poyera kuti iyayi amalawi asankhadi ichi ife zimenezo timapanga koma nkhani ndiyonena kuti kuluza chisankho mukudziwa kuti mwaberedwa zimapweteka chifukwa imakhala ngati kuti inuyo thukuta lanu lonse lija wina wangoliba ndiye eni ake amalawi reaction yawo imakhala yosiyanasiyana ifeyo ngati atsogoleri tikulimbikitsa m'misonkhano mwathu kuti tipange kampeni yabwino mukuziwa inuyo dpp sisogoza zikwanje tikupanga ndithu kampeni yabwino yowauza amalawi mfundo zathu komanso mmene tikufuna kusinthira zinthu chabwino zili kwa amalawi kusankha amene akufuna andife ndokonzeka kuvomera chabwino Koma tathokoza nkhani imakhala timafuna ponena timafuna kuti- timve timve pamenepo tiperekenso apa kwa a- a- a Kunkuyu mukutimva Eh, ndikukumva chabwino apa tinafunsa funso timafuna tidziwe kuti ku chipani cha malawi congress party mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti otsatira chipani chimenechi adzavomereze zotsatira makamaka ngati zitachitika kuti sanapambane chisankho chimenechi
Eh, chipani cha malawi congress ndi chipani chimene Chimatsatira malamulo komanso chimagwiritsa ntchito malamulo. Kutsatira malamulo ndiye kuti pamene chisankho chachitika ndipo akunena kuti mwalephera chisankhocho, titsatira zonena zokuti chisankho talephera. Koma pogwiritsa ntchito malamulo ndipo kuti chisankhocho sichinayende bwino malamulonso akukupatsani mphamvu yokuti mukhoza kuwagwiritsa ntchito to address ma issues amene simunaone kuti sanayende bwino chitsanzo chake ndi pambuyo mwina kuja kuma 2019 kuti kuvomereza timavomereza ukhoza kukhala bwinobwino mogwiritsa ntchito motsatira malamulo koma zimene zinachitika zija zimene osati ife kungozinena pakamwa koma kutsimikizira kuti ena abera chisankho ndiye kuti malamulo aja akhoza kugwiritsidwa ntchito monga mmene tinawagwiritsira ntchito koma potsatira malamulo Ife ngati Malawi Congress timawerenga malamulo aja oyendetsera chisankho ndipo timayima mogwirizana ndi malamulowo.
Anayankhulapo a Suleman ndikukhulupirira kuti mumamva mukulankhula kwawo amakamba kuti iyayi koma zikuoneka kuti anzathu a mmene akumalankhulira mmisonkhano mwawo sakumalankhula bwino akumalankhula mokhala ngati kuti a, anzawofe akutichepsa komanso kuti anzawofe chisankho mwina uh, sitingapambane zobweretsa ndithu mpungwepungwe mukulankhula kwawo inu mukhoza kulankhulapo zotani pamene mwina mukumalankhulira pa misonkhano yanu
Ah, ndani amene angapite ku msonkhano nkukanena kuti ayi ifeyo tikhoza kuluza koma kativotereni ndani amene angapange zopepera za mtundu umenewo palibe amene angachite zimenezo Kuli zipani zambiri ku Malawi kuno koma nzachidziwikire zipani zazikulu ndi ziwiri zina zonse zing'onozing'ono koma aliyense amene mukampeza kuti alibe mphungu yemwe ku nyumba ya malamulo ukampeza akuti awina apita ku Sanjika ndiye munthu mungakampeza akupanga kampeni kumanena zokuti ine ndiluza kuli tizipani tammanja topanda ndi khansala yemwe toti simwina sawina ndi khansala yemwe koma kuyankhula kwawo akuti cha akuti president wawo ndi amene apambane ndiye zoyankhula zomati akuti awina ndi zimene nawonso nkhale ku chipani kwawo akuyankhula popita ku mpikisano umayenera kutsimikizira kuti iwe uchita bwino tsopano zina zimene zanenedwanso zokuti ayi anthu zoyankhula zathu mwina zosakhala bwino tinene kuti process ya chisankho imayambira kutali Achimwene anga a Sulemaniwa ndi mmodzi mwa anthu amene amadziwa kuyankhula zabwino nthawi zina akadzuka bwino komanso pena zokhala ngati kuti zayang'ana kumadzulo akakhala kuti sanadzuke bwino. Iwo omwewa ndi amene amakayimanso pa sanja nkuwuza anthu zinthu zachipongwe za ena mwina zotukwana zimene, mwina zonyoza atsogoleri akale. Muja anawanyozera a Muluzi pakati apa. Zinthu ngati zimene zija muona kuti zimangopangitsa anthu kuti akhale ndi ka kukwiya, kusamvana pa mfundo za kampeni. Ndiye kuyankhula kwawo konena zoti tikumayankhulana monyoza, adzinena zakuti anthu akamayankhula monyoza kuphatikizapo ineyo, muja ndinawanyozera a Muluzi, ndiye kuti tonsefe tidzichotsanso zitsotso zimene zili m'maso mwathu, tikatero tikupanga zinthu moona. Anakambapo zakuti pali ndondomeko zofuna obera, ma gadget ena ali pena potero potero. zimenezo zoti zikhoza kumadzutsa mikwiyo ya anthu kuti kamtima kosapanga accept kaja kakhale ngati kadzalidwa kale nthawi ino ndi nthawi yabwino kuti maumboni amene akwanena aja kutulutsiratu maumboni kuti umboni uja ndi uwu akufuna apange zinthu izi kuti zimene zija a malawi electoral commission ndi ena aziyankhiretu kusiyana nkumati ndidati ndili ndi umboni sinautulutse koma tikukhulupirira kuti agwiritsa ntchito zinthu zimene nkanena zija ndikubera chisankho sitingakonze kutero.
chabwino a, a, a- a sulemani mwamva mmene alankhulira akunkuyu ndikupatseni mpata kuti muyankhepo kenako tipite kwa a benedicto kondowe Asu- ine ndimaona ngati kuti a kunkuyu akanayamba kunena kuti zimene analankhula atupele sizinali zoyenera chifukwa ine inali reaction koma anyway tikudziwa ubale wawo pakati pa a mcp ndi a udf izo sizodabwitsa koma ndimafuna ndinene kuti ah, mukumva inuyo mmene akuyankhulira anzathuwo mmisonkhano a kunkuyuwa analankhulapo pamaso pa president awo kunena kuti a mec akunzekera kale kuti azakulumbiriseni pa 17 akugwira ntchito yokubwezeresani pa mpando kanga kumeneko ndi kulankhula kwa munthu spokesperson wa boma komanso inu mwamva ena a spokesperson achipani akulankhula kunena kuti magalimoto ozakwera kolumbiritsa tagula kale adakali pano ayamba kale kupulintisa nsalu akuti yokonzekera kusangalala tsono muzidziwa kuti kuchokera 1964 mcp sinawinepo chisankho payokha ndipo sizawini nkhani ndiyonena kuti anaphatikizana it took nine parties to remove dpp from government that's how strong dpp is nde iwowo akuonetsa ngati kuti akuziyerekeza kwambiri kuti awina kale osazikonzekeretsa kuti akhoza kuluza mmene akhala akuluzira kuchokera 1964 a kunkuyu anafotokozapo kuti pachisankho munthu sungamanene zozilepheretsa umayenereka ulankhule ndithu uh, chipambano inu zimenezi mumafuna zilankhula mwina motani
Ah, kunena kuti enawa akawinira m'manyumba mwamawo i think ndikuwauza masupporters anu kuti owina ndi ifeyo palibe kuluza which is wrong one two kunena kuti tagula kale magalimoto ozakwera kolumbiritsa that is kuwauza masupporters anu kuti chisankho tawina kale palibe kuluza kubweranso kunena kuti nsalu taziona ayamba kale kupulinta nsalu zokonzekera kuti awina kale i think that is wrong chifukwa tili mu democracy adikire adikire sakudziwa kuti amalawi aganiza chotani Ma results akatuluka aziyamba kukagula magalimoto ngati awina aziyamba kukapangitsa nsalu aziyamba kunena mwano umene akunena mu misonkhanomo koma choti aziwe ndicho kuti mcp payokha sinawinepo chisankho iwo kwawo kumakhala kuluza azikonzekeranso kuluza aziauza anthu awo kuti ulendo uno tikupita tokha tikaluza tiye tikonzekereni mmene timapangira kuchokera 1964 a moses kunkuyu mwamva mmene alankhulira a suleiman mukhoza kuyankhulapo zotani
Ah, program iyi ya amalawi chimene angafune kupindula ndichonena zokuti zipani zikuluzikulu zikuyankhulapo pa nkhani yokuti kodi dziko lingakhale bwanji pakhale mtendere chisankho chikachitika osakhala kuti wakutiyo sanawinepo chisankho wakuti ifa zikatero ndekuti tiyamba kumanena zokuti kumakhoti kuli umboni okuti a Suleman ndi chipani chawo adabera chisankho ndipo anagamula palibe palibe umboni wokuti chinaberedwa palibe leya inuyo mukuziwa mwachite korekta ndunawo palibe umboni wokuti asulemani chisankho chinaberedwa nakupatsani mpata kuti mulankhule munalankhula mphindi ziwiri aloleni akunkuyu nawonso alankhule mphindi zawo ziwiri akunkuyu mwasala ndiye minute 30 seconds
Ah, ndimatero kuti isakhale bwalo lokuti adzipani ziro zane You remember when you called me utanena zokuti pabwera sulemani ndinanena kuti ndi ma reservations sindimapanga engage mwina mu zinthu zimene sizipindulira amalawi kati nditauza amalawi kuti kodi chisankho chikachitika tipange react mwa mtundu wanji zinthu zitakhale sizidayende bwino nkhani imeneyo ndi imene nkhala amene apanga sponsor program akhonza kufunanso kuwauza amalawi ngati malawi congress party tikuwauza anthu athu kuti tiwina zimene a dpp akuuzanso anthu awo ndimene zipani zonse zikuuza anthu awo tchimo kutero akamanena zokuti iwo aka- akamachekete kaya chimimba ukalowa kundende akunkuyu mukamange ili tibwere kwa a suleman
leya pempho la ifeyo ngati a dpp ndiyonena kuti mu gemu mumakhala rifari mumasankho awa rifari wathu ndi MEC pempho lalikulu kuti chisankhochi chiyende bwino kusakhale violence kusakhale anthu kukhumudwa ndikufu- ndi- ndi- ndikuonesesa kuti chisankho chayenda moyenera mwa chilungamo komanso mwati aliyense wakhutitsidwa nazo sipazakhala chifukwa chokuti ena ayambire ziwawa koma zikumakhumudwitsa tikaona kuti malamulo a MEC akumagwira ntchito mbali imodzi leya mwaona zulo anthu atandandanda pa reserve bank akumagwira Akupatsidwa ndalama. ntchito mbali imodzi motani a sulemani kuti mufotokozere bwino bwino timvetsetse paja ameki akanapanga chani izi zimene zimachita build up anthu mkwiyo kumati kodi malamulo azigwira mbali imodzi so ife tikungopempha level playing field transparency izozo zikachitika bwinobwino ife ndikukhutitsidwa kuti iyayi zinthu zidayendesedwa bwinobwino ndipo taluza ife ndiokonzeka kuvomereza ndipo masupporters athu si a violence mukuziwa kale chipani cha violence m'malawi muno olemekezeka akumkuyu mukhoza kuyankhulapo zotani
kuyankha pa funso liti
pamene alankhulira ndithu a Malawi Law Society komanso zimene alankhula posachedwa pompa a sulemani kuti inuyo mwina nkotheka ndithu kuti uh, mwina simuzatha kugwirizana nazo zotsatira zitachitika mmene inu simmaganizira mwina njira yabwino yochitira handle situation imeneyi inu mukuona kuti ndiyotani komanso ndinu okhutira ndi mmene zinthu zikuyendera sulemani apa kuti iya zina ndi zina, inu ndinu okhutira ndi mmene zinthu zikuyendera komanso njira yabwino imene mukuona kuti inu a a mcp mutha kuzagwiritsa ntchito.